Kɔrɔkɛ nin minɛ a kɔni man ca nka a bɛ bi ta in kɛ. Amina amin amina yarabi ala k'o dugawu minɛ ala ka nɔgɔyaw kɛ ayiwa ala ka sini ɲuman n fa e ma ban fɔlɔ de ayi kana na ne aa ne bɔra ka wari de di orokiya ma sisan nɔ a ye wari d'a ma mun na e m'a mɛn k'i terikɛ man kɛnɛ k'a cɛ man kɛnɛ ne terikɛ man kɛnɛ dɔnku ne bɛ wari di e ma e b'o ta k'o di walimɔgɔ ma k'o cɛ man kɛnɛ e n fa e terikɛ de man kɛnɛ o tile fila in o tɛ ka tobili kɛ denmisɛnninw tɛ ka dumuni kɛ a bananen dalen don ne bolo wari bɛ so kɔnɔ ɲago foyi tɛ wari la ni nin n'a ɲɔgɔnnaw tɛ ne y'o di fana i yɛrɛ terikɛ de don ɲago foyi tɛ wari la ni n'a ɲɔgɔnnaw tɛ ne ka wari ɲini kun de ka n ka du kɔnɔna ladilan mɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta kɛ ne ka wari ɲini kun t'o dɛ

ne ka fininɔgɔ kora ne bɛ ka kuma e de fɛ ne ka fininɔgɔ kora mun na foyi

kalan kun ye mun wariko tɛ yan wari bɛ n kun foyi ko dɛsɛ tɛ n na mun wɛrɛ bɛ n jɛ bilen e kɔni b'a kalama k'a fɔ ko ne ye faantan den de ne fa dalen filɛ bana na nin bɔn ne kɔrɔkɛ o tɛ baara la n'i fa furakɛli o kana jɔrɔ n'o ye

Nse sedu somɔgɔw kɔni baasi tɛ yen nɔ i ka cɛkɔrɔba ka fari fisayara ala k'a nɔgɔya ka kɔrɔ sen nɔ k'a kɛ farijaka bɔ nse amina ayi wala n tɛ ka nɔ la dilan ayi a ma na fɔlɔ a taara ekɔli la a ma na fɔlɔ Ee i bɛ se ka sigilan ta k'a kɔnɔ ekɔli bɛ jigin sisan Yɛrɛ a mɛnna la bi a ma ka ɲɛ baara kɛ ɔ ayiwa ekɔli bɛ jigin sisan e ma taa ekɔli la bi de ko cayara ɔ ayiwa aw kɔni ka ko ninnu kɔni hmm. mɛ ne kana to sɛ ee ayi a ka ɲi i sigi i sigi k'a kɔnɔ a bɛ na sisan a posa kɔnɔ n yɛrɛ ka n yɛrɛ ɲɛnajɛ nin na dɔɔni

tɔnɔ mɔgɔ i bɛ se ko la i bɛ sabali ko ye ee tɛmɛ n t'a fɛ k'i ye yan bilen dɛ ni kuzɛn nana n b'a fɔ a ɲɛna n'ala ka nɔgɔya k'i fa ye adamaden kɔni i bɛ se ko la nka i b'i tɔ to o de ɲɔgɔn tɛ i t'i daminɛ ka bɔ ŋuna de yan taa mɔgɔ sugu bɛɛ ta ka na bila so kɔnɔ yan nɔ ko i bɛ se ko la i b'i tɔ to kana na n nɔfɛ yan bilen dɛ

a ka fisa kosɛbɛ dɔɔni ala ka lafiya d'a ma ami ami ka ban pewu ami ala duwaw minɛ amiina nka ni ne bɔra i terikɛ fɛ yen sisan n yɛrɛ b'a dɔn o t'i fɛla komi n taara a muso fɛ yen e yɛrɛ b'a dɔn balo tɛ so kɔnɔ balo bɛɛ banna wari min b'an bolo an y'o bɛɛ don fura la ne sera a muso ma k'a fɔ a ɲɛna a ye waa fila di yan ko n ka na dumuni tobi k'a di denmisɛnninw ma a waa fila yɛrɛ a filɛ worokiya e kɔni b'a dɔn o tɛ ne fɛla koyi ka taa wari minɛ mɔgɔ bolo i bɛ gundo la kuma fɔ dɔ ye o bɛ bɔ kɔfɛ ka taa wayiba ɔ komi ne kelen tɛ ani denmisɛnninw don e bɛ se ka dumuni tobi k'a d'u ma i y'a mɛn worokiya est ce que ne ka bana ye bana gansan ye wa e ko kɛ bana gansan don ne kamana gannen don dɛ bana gansan don n'ala sɔnna bana in bɛɛ bɛ ban an k'a da ala ma dɔrɔn n yɛrɛ n bɛ taa dumuni lajɛ k'a di denmisɛnninw ma yanni su ka ko

i fa ka ko t'a ko sa i terikɛ de bɔra yan bi e fa y'a laminɛ k'o gɛn de ko ka ne terikɛ gɛn wa walayi sedu kɔni a bɔ ka sedu sigilen sɔrɔ ne yɛrɛ sigilen dama a ye sedu gɛn fo a b'a fɔ a ma ko fantanden ko fantanden wa awɔ ko sedu fantanden mama papa bɛ ka nin ko nin kɛ kun jumɛn na ale t'a dɔn k'a fɔ ko ne terikɛ ye sedu wa terikɛ kelen min na o ye sedu de ye ne kɔni bɛ taa a nɔfɛ aa ɔ o ta bannen koyi kuzɛn a ko ko sedu sen kana don du in kɔnɔ ko sedu sen kana don du kɔnɔ wa ne yɛrɛ y'a fɔ k'a yira a la cogo o cogo k'a terikɛ den de don k'o sen kana don du in kɔnɔ mama ne bɛ taa sedu nɔfɛ wa sedu bɛ na du kɔnɔ yan nɔ ni papa bɛ min kɛ a b'o de kɛ

a kɛra cogo di ba a ma kɛ cogo la e dun ɲɛ kumunen don mun de kɛra e la foyi tɛ n na a nin t'i cogo kɔrɔ ye dɛ ba i ka bana kamanagan de bɛ n kan ba n jɔrɔlen don an bɛna se ka fura sɔrɔ i la cogo di k'o kɛnɛya ba o kamanagan de bɛ n kan o tɛ miiri kun bɔ ba o jɔrɔ dɔrɔn de bɛ ne kan i kana jɔrɔ an k'a da ala ma n'ala sɔnna a ma a bɛ nɔgɔya

a ni tile bɛnkɛ nba alihamudulila wala nin tun ye ne taatɔ ye e yɛrɛ de fɛ yen ta a ka di kɔni ne m'a fɔ e ɲɛna n ko i ka ko man bon an ka sigida mɔgɔ ninnu bolo yan i bi ko o ko la ɲumayaba nin i b'a dabila ne tɛmɛna sisan ka kulubali n'a terikɛ sigilen sɔrɔ u ka da la u bɛ k'i kɔrɔfɔ k'i ka nafolotigiya k'a ma mako ɲa wa k'i ka nafolotigiya k'a tɛ laban ne terikɛ kulubali awɔ ani jɔn ani jara ko faantan yɛrɛ de ni dɛmɛ man kan kuwa mun de tora ni ne ma min kɛ yan sigida mɔgɔ ye ee ne y'o f'e ɲɛna o olu ma ne sara dɔwɛrɛ la ko ne ka nafolotigiya ti laban walayi mɛ a ka ɲi ne kan ka min kɛ ne yɛrɛ b'o dɔn wala bɛnkɛ ne yɛrɛ mago tun bɛ e la ne mago tun bɛ warini dɔ la hali n'a kɛra waa fila ɲɔgɔn na n ka teli dɔɔni kuwa i bɛ tila ka n sɔrɔ so kɔnɔ yen nɔ n b'a d'i ma ok problème t'a la

sajo hali kalan tɛ yen don min na e se ka gɛrɛ gabuguda la ka baara dɔɔni kɛ ka tobili dege sajo fo e b'i ko k'i labɛn k'e bɛna bɔ k'aw bɛna taa tile i terimuso fɛ yen nɔ sajo f'i fana k'a dɔn k'e cɛlasigimuso de ye don dɔ la mɛ e tɛ se foyi den kelen na e tɛ foyi ɲɛɲini k'a dege k'a kɛ sajo f'i k'a dɔn ko sɛba ti fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ ka k'a den kɔrɔ ne den de i ye i bɛ min kan a dabila i ka sigi so o de ye muso danbe ye o de y'i danbe ye mm-hmm. i ka yalaba in dabila. siɲɛ wɛrɛ ta n b'o kɛ ne taa n terimuso bɛ ka n kɔnɔ. ala ka segin n'aw ye.

A bɔla. A taalen yan fɛ. Awɔ. I ni wula tonton. Ɛɛ ne hakɛ to dɛ. I bamuso yɛrɛ bɔla yan. A ye wari di waa fila ko an k'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye a ni ce a ni baraji.

Kuzɛn. Jɔn ne yɔrɔ fɛ yen. Seru. Ne bɔra aw fɛ yen nɔ. I fa y'a fɔ n ɲɛna k'i bɛ sɔrɔ yan nɔ. A ka di ne ye i ka sabali. I kana dusu bila hakili ye. Ne fa ye ko min k'i la, i ka sabali. i k'i miiri an ka teriya la i ka sabali cousin ne ma jigin e la o wa ne y'i faamuya nka nin bɛɛ ye fantanya de nɔ ye ne bɔra a kalama k'a fɔ ko faamaden ani fantanden olu tɛ kokɛɲɔgɔnma ye abada a ka di ne ye t'i yɛrɛ ɲɔgɔnna faamaden dɔ ɲini i n'o ka ka jɛnatigɛ kɛ ne sen bɔra ne kan a la seru ne segin k'a fiyɛ na tugun kana dusu bila hakili ye e ni ne bɛ teriya la depuis an ka dɔgɔ n'i deli ka sabali Sisan nin wagati laban in na n fa ma ɲinɛ o dusukasiw de bɛ n kan